Ee i ɲɛ bɛ kuranɛ aya in na waritigi kɔrɔ binnen maa min bɛ yen ko wari tun b'a kun mɛ a ka nafolo tiɲɛna walima garisɛgɛ ɲinina maa min bɛ fɛ ala k'i garisɛgɛ dayɛlɛ ka nafolo d'i ma teliya la nin kuranɛ aya in de b'a kɛ moriw b'a fɔ a ma ko awaman kana mayitan fa ahayayinahu wajaalna lahu nuran yamshi bihi finasi i bɛ jɔ yen i bɛ nin kuranɛ aya in sɛbɛn siɲɛ wolofila i b'a nasi bɔ i bɛ babɛlɛ wolofila ɲini ani yiri bin ka wuli yiri min bɛ yen k'a binna a binnen tilala ka bulu bɔ ka ɲɛnamaya i b'o yiri bulu kuru wolonfila ɲini i bɛ na ni babɛlɛ wolonfila kɛ daga la n'i y'a kɛ daga la i bɛ ji k'a kan k'a datugu i bɛ gabakuru fila sigi ni ka jele kisɛ kɛ a sabanan ye k'o k'a gabakuru sabanan ye i bɛ tasuma don a kɔrɔ n'a mɔnna i b'o furaji siyɛnɛ k'a kɛ minan dɔ kɔnɔ walima filen dɔ kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka nin kuranɛ aya in nasi dɔɔni kɛ a la
i b'i ko n'a ye su wolonfila a nasi tɔ i bɛ arahamani parifɛn ɲini i b'o k'o la i bɛ to k'o mun i fari la walahi bilahi n kalenna setigi ala la maa o maa ye nin kɛ a kɛcogo la ala bi garisɛgɛ dɔ d'i ma i yɛrɛ kun sigilen tɛ ni min ye waritigi kɔrɔ binnen mɔgɔ min bɛ yen ko wari tiɲɛna a bolo n'a tigi ye nin kɛ a bɛna wari dɔ sɔrɔ a bɛna nafolo dɔ sɔrɔ kabi ala y'a da a ma deli ka min ɲɔgɔnna minɛ
Nin ye wulibali de ye dɛ n'i ye nin kɛ a bɛ kɛ ala ka faamuko ɲuman d'an bɛɛ ma nin ye kuranɛ jɛlen de ye sadiri ne bɛ min fɔ an lamɛnbaaw ye dɔrɔn mɔgɔw ka segin kuranɛ ma ka baara kɛ ni ala ka kuranɛ ye diɲɛ fɛn bɛɛ de bɛ kuranɛ kɔnɔ diɲɛ sɔrɔ cogo a bɛ ala ka kuranɛ kɔnɔ i y'a faamuya n'i bɛ fɛ ka lahara sɔrɔ a bɛ ala ka kuranɛ kɔnɔ o tuma mɔgɔ min bɛ yen nafolo ɲinina e bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ a caman k'a dada ɲɔgɔn kan iza wakati don dɛ n y'a gindo d'i ma kuranɛ kɔnɔ cɛ o cɛ ye iza wakati baara kɛ bilahi ala bɛ nafolo d'a tigi ma Iza wakati naam ale baara an b'a kɛ mɔgɔw ye waa bi saba nka a saraka ye sɛ jɛma den saba ye i b'i ka wari tilancɛ waa tan ni duuru de ci fɔlɔ an'i ka sɛ sɔngɔ i y'a faamuya baara in ye waa bi saba de ye nka i b'i ka wari tilancɛ waa tan ni duuru sara an'i ka sɛ den saba sɔngɔ an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i yɛrɛ kɛlen kɔ k'a dɔn an ye baara kɛ a jaabila o tuma i b'i ka wari tɔ sara iza wakati baara bɛ kɛ nin cogoya la baara min don a ka teli nafolo ko fɛ o ye teliya dan ye maa caman de bɛ yen bi minnu bɛ don dajugu fɛ ka taa yɔrɔ jugu la ka sitanɛ baaraw kɛ ka boli baaraw kɛ pour que ka nafolo sɔrɔ mais k'a f'u ye dɔrɔn kuranɛ de ka teli ka tɛmɛ a bɛɛ kan iza wakati nafolo baara baara jɛlen don conséquence t'a la wa ale de ka teli o ye teliya dan ye wa diɲɛ bɛɛ bɛ se k'a kɛ i bɛ dugu o dugu i bɛ jamana o jamana i bɛ quartier o quartier i bɛ se ka iza wakati baara kɛ i dan ye ka weleli kɛ an ka telefɔni numéro o ye plus 223 72 24 02 98 N'i ye weleli kɛ nin numéro in na ni Ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, ɔnhɔn, n bɛ segin numéro in kan, naamu, plus 223 naamu, 72 naamu, 24 naamu, 02 ɔnhɔn, 98 ɔnhɔn, o tuma maa minnu garizigɛ bɛ an bolo, naamu, yarabi Ala k'olu tulo don an kumakan na